The DC president wa anthu onse osauka woyamba kuno ku malawi amene sindimagwedezeka amene ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndimakondwera kwambiri ndikamatukwanidwa ndikamanyozedwa koma nditaima pa chilungamo ndi bwino anthu azikunyoza utaima pa chilungamo kusiyana ndi kuti anthu azikuchita praise koma uli chisiru kumanena zonama chonchonso ndithokoze anthu onse amene anatenga to the social media yesterday nditazuzula chikhalidwe chonyasa chimene chayambika chomafuna kuti m'malawi muno muzikhalanso tera titakumananso ndi tera ena m'boma la mcp onse amene anayamba kumandinyoza ine kumanena kuti ineyo ndine wopusa kwambiri ineyo ndikuderera ineyo sindikuchita bwino ndikubakira mediocrity ndikuthokozeni nonse amene munatenga those that took to the social media ndikumanyoza Bon Kalindo ine ndimanyadira kwambiri chifukwa potukwanapo zikuoneka kuti uthenga ndiye kuti unakupezani chimene ndaona ine ndichonena kuti anthu andale samaphunzira mama mistakes a anzawo anthu andale ndi anthu ovuta kwambiri amafuna kuti uziwayamikira pa nthawi zonse ngakhale apanga zopusa inde aliko ma activist ena amene amayamikira ngakhale ndi zinthu zopusa zomwe koma ine ndikufuna ndikutsimikizireni amalawi Ine sindimapanga za uchisiru, ndipo ndidzaima ndi chilungamo changachi, ndipo sindingapange, sindingaphonye, sindingapange mistake ina iliyonse kumachita back mediocrity. Ine ndidzaima pa chilungamo. Lero ndili ndi nkhani zikuluzikulu. Tipita kuja kumatchedwa ku Malawi Electoral Commission, kuti tiulule za nkhanza zimene zikuchitika kumeneko potsatira chisankho chimene chinachitika pa 16 september chimene anthu mpakana lero sanalandire ndalama komanso tipita tikayang'ane kuzunzika kwa maziphunzitsi mu mzinda wa lilongwe that is Lilongwe urban, Lilongwe rural komanso amaziphunzitsi amene akuzunzika ku Blantyre rural komanso ku Blantyre urban komanso in general maziphunzitsi onse amene akuzunzikira muno Malawi komanso tipita tikaone nkhanza zimene zikupangika anthu ndi anthu a temporary amene akugwira ntchito za temporary ku Escom komanso tiyang'anirapo zosiyanasiyana zimene ziti uh, zimene zili m'masite mwathu ngati site ya blantyre mzuzu zomba uh, komanso lilongwe kumbali ya mavenda koma mwina tisanafike kumeneko ndangofuna kuti ndipereke malangizo a ulere ku zipani zonse zimene zili muno m'malawi tiyambirire ndi zipani zonse zimene munaphwaswamuka pa zisankho zapita zija lerotu ndi pa 12 Kwangosala masiku 4 kuti tikwanitse mwezi chichitikireni zisankho zija. Ndinafuna ndikulangizeni kunena kuti ino si nthawi yoyamba misonkhano. Ino ni nthawi yonena kuti nonse muitanizane ku zipani zwanuko mukaone kuti kodi chinachitika ndi chani kuti mulephere, chinachitika ndi chani kuti muzipeza mavoti wochepa, chinachitika makamaka ndi chani kuti anthu asaka- asakakukondeni, kodi kapena ni ma structures? kapena iyayi mfundo zanu sizinali bwino kapena iyayi ndi nkhanza kapena iyayi ndi executive arrogance chifukwa chimene ndaona ine kwambiri nchonena kuti zipani zambiri sizinachite bwino pa zisankho zapitazo chifukwa wani mfundo zawo zinali zosakoka zosakoka mitima ya anthu komanso zambiri zinali zokuti ndi nightmare zonama komanso executive arrogance kukula mtima komanso kuzimva majuwisi komanso kuwapangira anthu nkhanza kuwanamiza amalawi kumanamiza zinthu zimene sizinga kuwalonjeza zinthu zimene sizingachitike pamoyo tsono amalawi alero anatsukusula. Amalawi a lero samafuna zopusa. Vuto la anthu andale tikamakulangizani simmamva. Mmaona ngati ife tikufuna kapena maudindo kapena tikufuna tizikupemphani ndalama. Koma ili ndi phunziro kwambiri limene lachitika pa 16 Sepitembala and atsogoleri anzeru amene muzipani mwanumo mukuyenera kuti mukhale pansi muunikirane muone kuti kodi 2030 ife tingazawinenso bwanji kapena 2030 tingapange njira zanji zokuti amalawi tiyakopere kusiyana ndi kuti mukangowononganso ndalama chifukwatu anthu ndiye awononga ndalama zipani ndiye zawononga ndalama zipani zina zinso muzifufuze bwinobwino mukhale ndi soul searching program muunike mpite pa ground mukapange research muone kuti kodi chipani chathuchi is it worth kupitirira kapena ayi chifukwatu pali kwina kumangowononga nazo taxpayers money komanso mwina kumangowononga ndalama zanu zimene munayenera kuti mupangire zina ndi zina kumagulira mwina nthumbwana ndi zina ndi zina kusiyana ndi kumapanga kampeni imene singakupindulireni zisankho zapitazi titengerepo phunziro kunena kuti mukawaona anthu atachuluka m'misonkhano muja si onse amene akukufunani mutengerepo phunziro kunena kuti amalawi anasukusula lero amalawi samafuna zachibwana tikapita ku dpp inunso a dpp mukhale ndi nthawi yoziwunikira nokha muzifunse kuti kodi amalawi atisankha chifukwa chani andi ndi mfundo ziti zimene zinakopa amalawi chenicheni chimene chinapangisa amalawi kuti atibwezerenso mboma ndi chani pa nambala 1 muyikepo chimenecho pa nambala 2 muyikepo mulungu ndiponso mwina mulunguyo mumuyike pa nambala 1 po chifukwa ndi mmene zinalili zinthu zija musaone ngati mwangowina nokhatu iyayi kunali anthu amene amapempherera dziko lino kunja kunotu kuli opemphera a genuine Inde a fake aliko koma aliko ena a genuine amenenso inu simuwaziwa. Ngakhalenso olo professor yo Arthur Mita Peter Muthalika sanakumane nayepo koma amalipempherera zikoli kupempherera kuti mwina Mulungu atipase mtsogoleri amene angalipulumuse zikoli chifukwa awa akanawinanso a mcp wa kawiri bwenzi pano anthu akumaphedwa zuwa likuwomba akumabwera chifukwa inutu kunja kuno kunagawidwa mfuti kunja kunotu kunagawidwa anyamata zikwanje kunja kuno kunakonzedwa mapulani osiyanasiyana and even mapulani amenewo alipobe so inu a dpp mukhalenso ndi mpata owunikira kuti kodi ifeyo kuwina kwathu tawina chifukwa chani and mukuyenera kuti inuyo mufune musafune mupeze siku limene mupangise mapemphero mukatha kusankha nduna zanuzo mupangise mapemphero thanksgiving prayers kumuthokoza mulungu muyitane azibusa muyitane anthu osiyanasiyana and moreover president Chak- oja uh, muthalika akuchita kunena momveka bwino kunena kuti kuwina kwa iwowo ndi kuwina kwa amalawi onse izi zikufunikira kwambiri kunena kuti this country should heal komanso kumuthokoza mulungu pa zimene wapanga osakhalanso kubweretsa terror you should avoid terror and aliyense opanga terror akuyenera kuti azimangidwa so kalero anthu achipaniwa akapanga zawo zopusa amapita ku, ku, ku polisi kuja kukakhalako maawazi ochepa basi ndikuwatulusa koma kukhala ine ndiye mundiyendesa pakana ku Kanengo tu mundiyendesa pakana ku Karonga nkhani yokuti ndiyopanda umboni so tikupempheni inuyo a dpp kunena kuti nyadirani kupambana kwanu kwa pa 16 paja koma musanyadire kwambiri mukuyenera kuti mukonze misonkhano yomuthokoza mulungu chifukwa ndi kuti akanangowina mmene ajawo ambiri inu mukanaphedwa ambiri inu mukanamangidwa ichi ndi chinsinsi cha mulungu chimene chikusonyeza kuti mulungu amalikonda dziko linolo nkhani yathu yoyamba lero ikupita kwa maziphunzisi kudandaula kwa maziphunzisi amene akuzunzika mu dziko lino kuzera kwa akuluakulu aku, aku education be it ku blantyre rural blantyre urban be it ku M- lilongwe rural uh, lilongwe urban komanso ku mzuzu komanso malo osiyanasiyana maziphunzitsi afika tsopano pomazunzidwa kumapangidwa ma transfers anyway kumangowapasa ma transfer opanda ndondomeko opanda disturbance allowance kuchokera 2022 pakana leroli maziphunzitsi kumafika kumakalipiridwa ngati ana komanso maziphunzisiwa akumapangidwa promoted mosiyana amene ali ndi grade yochepa ndikumampambana amene ali ndi grade yapamwamba komanso ena akumaakweza chifukwa cha ubale wawo ndi akuluakulu aku education komanso ena chifukwa akukwera pampando chifukwa cha ubwenzi zibwenzi zimene akumapanga ndi akuluakulu ngati mapeya komanso akuluakulu aku division Izizi zikubweretsa nkhawa kwambiri pakati pa maziphunzitsi akuzunzika kwambiri maziphunzitsi mwina kufika pa sukulu ngati lero kungokhalapo mwezi umodzi akumuchotsa kupita ku sukulu ina akumubweretsa pa sukulu imeneyi m'bale wawo after aona kuti sukulu imeneyi ndi yabwino izizi zikubweretsa nkhawa komanso ana mukamapanga choncho sangaphunzire chifukwa ana amayenera amuzolowere mphunzitsi wawo izi ndi nkhani zimene zovuta zimene zili ku education nkhani ina imenenso ili ku education imene ma, ma authorities akuyenera kuyiyang'ana ndi nkhani ya maziphunzitsi amene akumapanga business kumapanga business ikhala ya mandazi ya samusa ya zibwente nthawi ya, ya, pa, ya pa break and zikasala zinthu zija maziphunzitsi ena akuwachita fosi ana kuti tani azi- azingongola zinthu zija ana aja akangongola akaona kuti ndalama alibe akumajomba ku sukulu izinso ma authorities munayenera muyang'anire kuti kodi policy yathu ndi yotani policy ya sukulu ya ministry of education ikulola mphunzitsi kuti azipanga business pa sukulu izi zikuchita disturb ana ambiri akumalephera kupita ku sukulu chifukwa maziphunzitsi akuwachita fosi ana kuti azingongola za mabizinesi yawo zakudya zimene abweresa ku sukulu kuwachita fosi kuti azingongola kodi mwana ameneyo mukumukonzera tsogolo lotani nkhani yachiwiri imene tikufuna tizikute pano ikuyenera kuti inu aboma muziwe ndi khalidwe limene lakatangale limene likuchitika ku meki tinalengezapo pakati apo kunena kuti ameki akumampasa munthu alawansi komanso ndikumuyimbira foni kapena kumpasa munthu malipiro ache ndi kumuimbira foni ndi kumuuza kuti malipiro anu alowa e ndiye tikutumizirani ena amenewo mutumize ku nambala iyi kusonyeza kuti pamene papa pali katangale komanso si pompotu pokhapo iyayi akupezeka kuti a MEC ajawo akaalipira mwachisanzo kulipira ngati apolisi akuprizoni a army maziphunzisi akaalipira ndalama ijayo ndalama yachenso yowabera imene isikugwirizana ndi masiku amene agwirira ntchito akumati ndalama ija ikangolowa ku akaunti koja within 10 minutes ndalama ijanso akuichosa pali anthu amene aberedwa ndalama ma 960000 ma 840000 ma 480,000 ukayichitanso calculate ndi figure yo ukupezeka kuti si- ikusiyana ndi zimene munthu anayenera kuti alandire and uwu ndi mchitidwe umene ukupwetekesa mtima umene ukudandaulisa anthu ambiri chifukwa anthu ambiri amapita kumakagwira ntchito imene jayo using their own monies chifukwa a MEC anali asanachite provide anything lero lili tikunena pano a army apolisi maziphunzisi ma, ma ujeni ma, ma uh, presiding officers maklaliki onse amene anakagwira ntchito ku MEC akudandaula even aku warehouse eh, ngakhale contract contract yawo yatha ndalama zawo sanalandire pakana leroli iyi ndi nkhani inanso imene mwina a acb akuyenera kuti ayiyang'ane ndi diso labwino chifukwa zikuoneka kuti ku MECku kuli mchitidwe wokuba ku MEC kuli corruption anthu amene wawa kuti ku ambiriwa akuluakulu aku MEC alemera koopsa izi muzangoyipisa nazo dzina la Annabel mtalimanja amene wagwira ntchito yabwino kwambiri munayenera inu amayi mufufuze bwinobwino mukhale meeting ndi anthu anu muone za chinyengo zimene zikuchitika ku MEC kunena kuti anthu amene anagwira ntchito kumenekoko ena olo mu akaunti mwawo simunagwere china chilichonse enawo amene anapanga mwayi u- ndikugweramo ndalama ndalama zonse zinachotsedwa kalekale ma drivers amene anagwira ntchito za MEC amene wawa and amapatsidwa ma 420 kungolowa 420 ijayo nthawi yomweyonso ikuchotsedwa mchitidwe wa chinyengo kwambiri nkhani ina imene tikufuna tiunikire pano ndi nkhani yokhuzana ku escom makamaka anthu amene akugwira ntchito za temporary kaya ndi magadi amene ena akhala over 5 years over 6 years komabe adakali pa temporary pompo eti chikhalireni cha anthu ena akumabwera pompo amenenso sana alibe experience ndikumalembedwa ntchito pompo anzawo a temporary ogwira ntchito kale anabwerapo kale ali pompo za madiru and afika ena mabwana aku escom ngati ku lilongwe kufika kumachita kuwamenya ana awo kumenya achinyamata awo kuwapanga ma transfers chisawawa kuwatumiza malo onena kuti azikavutikako iyi ni nkhani yodandaulisa kwambiri iyitu nkhani imene yatumphuka titaulula chikhalidwe chimene chili ku escom chimene akulipirisa anthu ndalama kuti akangowakonzera magesi chimene akulipirisa anthu ndalama za nkhaninkhani munthu atawononganso ndalama atakangomuyikira polo kapena akamulumikizire magesi mnyumba mwache imene iyi ni nkhani yovuta kwambiri choncho titayiphulisa nkhani imene anthu enanso abweresa nkhani ina kunena kuti onse matempulale onse kaya ndi ku salima lilongwe karonga bulantaya onse amene agwira ntchito za temporary akuzunzikanso kwambiri iyi ni nkhani yomvetsa chisoni imenenso inu akuluakulu mukuyenera muyiyang'ane nkhani ina ndi yokhuzana ukhondo wa m'matauni mwathu inu boma lapita lija ataona kuti akuyandikira ku zisankho anachosa anasiya kuwathamangisa uh, mavenda mtauni mwathu lero mupite ku tawuni ya limbi mupite mtawuni ya blantyre mupite mu zomba mupite uh, ku lilongwe mupite ku mzuzu mukapeza kuti mavenda ali pena paliponse yes akuyenera kuti apange makobiri kuti azikadyesera uh, mabanja awo koma now it is now too much kuli kunyansi kuli nyansi zochuluka Ndimag- ndikanapempha ma authorities mupeze njira yabwino osakhala ija yomawathamangisa ndikumawalanda zinthu ndikumawamenya ndikumakawamanga mm mupeze njira yabwino yonena kuti while we want to promote businesses ma small scale businesses anthu ajawo mtauni mwathu muzisamalidwa mtauni mwathu mukhale mwaukhondo kodi alendo atati abwere ndikumaona zimene zikuchitika ngati ku tsoka market uh, pa area 3 mu area 2 mu cha mu mzikiti mu pa nando's mu limbi pa polisi mu zomba mchitidwe umeneja si mchitidwe wabwino mtaunimu mukunyasa kwambiri tinayenera kuti ife andale amene timapanga andale ife musamatenge ndale ndikumaphatikiza ndi ukhondo chifukwa ti- this is as a result ya anthu ma failed leaders amene amaona ngati akamawathamangisa mavenda ajawo ati sazapeza mavoti inu tatengani chisanzo cha malemu bingu wa mutharika anathamangisa mavenda eh, mtawuni kodi sanavoteredwe imakhala uh, strategy imene agwiritsa ntchito osakhala zimene amapanga a mcp kumazunza anthu kumawamenya anthu opanda chisoni kumuona mzimayi wanyamula nthochi zake ziwiri afuna angopeza kakobiri amugulire mwana kaphalala kuti akatana adye ayi ndithu kummenya zimayi ujayo ndikummenya ndi futi kummanga kumphwanyira zinthu zache chikhalidwe chimenecho si chabwino choncho tipemphe inu boma limene lili la dpp kunena kuti tapezani njira zabwino kuzera kwa mameya kuzera kwa aphungu mupeze njira zabwino zonena kuti we should make our town to be clean and izizi zithandiza chifukwa mtown mu mukuopsa ana aja amasikini asopano at- alowa kwambiri aja mmangonena nthawi zonse kuti tizachosa tizachosa ana amasikini aja afika poopsa akumalowa mtown mu anthu akumatulukamo ata- ataberedwa zinthu ena atalasidwa chifukwa cha ana amene ajawo tikuyenera kuti tipange ndondomeko zofuna kutukulira dziko lino dziko lino kuti liyende bwino likufuna mapulani abwino ndi kuwachita implement bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village ta mabuka box 76 mulanje